nye ya oghe biko nya azọgodu ụkwụ n'ala bọsasị ya bọsasị elu n'ala kedu ihe anyị ji abọsasị ka a mata na dimkpa na ibe ya emere tupu nke ka ibe ya ike buru ya gawa ọ ga-adịrị ụnụ mma ndị Igbo ka anyị jee- ka anyị jerube n'ihu ọrụ daalụ nụ. ndị igbo onye ọbụla bụ onye igbo ga-akaba arụ na-atụ ilu ọ dị mkpa rinne maka na ọ bụrọ okwu niile ka a na-ekwu ekwu o nwere ụfọdụ okwu eji ilu wee na-ekwu mana ọ bụrụ na onye igbo ka ị bụ bụrụ nwa afọ igbo ị ga-aghọtakwanụ ebe onye ahụ na-eje maka na ọ bụ maka na o nwere ụdị okwu ndị be anyị na-ekwu ndị be anyị sị na onye ọbụla a tụrụ ilu wee kọwara ya ma na ejirọ ego wee nụ nne ya so na ọ nya kpatara onye ọbụla ga-agbado anya wee mụta ilu ọ dị mkpa rinne tụọrọ anyị ilu ole ma ole mm, a sị na ọ bụrụ na nwata erughị eru wara ọgọdọ ikuku eburu ya buru ọgọdọ ya ilu ọzọkwa bụ ihe onye toruru ogo ya abụrọ ụsa nke a bụkwa ilu ọzọ then nke ịtọ bụ

nye ya oghe biko nya azọgodu ụkwụ n'ala bọsasị ya bọsasị elu n'ala kedu ihe anyị ji abọsasị ka a mata na dimkpa na ibe ya emere tupu nke ka ibe ya ike buru ya gawa ọ ga-adịrị ụnụ mma ndị Igbo ka anyị jee- ka anyị jerube n'ihu ọrụ daalụ nụ.
ndị igbo onye ọbụla bụ onye igbo ga-akaba arụ na-atụ ilu ọ dị mkpa rinne maka na ọ bụrọ okwu niile ka a na-ekwu ekwu o nwere ụfọdụ okwu eji ilu wee na-ekwu mana ọ bụrụ na onye igbo ka ị bụ bụrụ nwa afọ igbo ị ga-aghọtakwanụ ebe onye ahụ na-eje maka na ọ bụ maka na o nwere ụdị okwu ndị be anyị na-ekwu ndị be anyị sị na onye ọbụla a tụrụ ilu wee kọwara ya ma na ejirọ ego wee nụ nne ya so na ọ nya kpatara onye ọbụla ga-agbado anya wee mụta ilu ọ dị mkpa rinne tụọrọ anyị ilu ole ma ole mm, a sị na ọ bụrụ na nwata erughị eru wara ọgọdọ ikuku eburu ya buru ọgọdọ ya ilu ọzọkwa bụ ihe onye toruru ogo ya abụrọ ụsa nke a bụkwa ilu ọzọ then nke ịtọ bụ

nye anyị ọghọ biko nya azọgote ụkwụ n'ala bọsasị ya bọsasị elu n'ala kedu ihe eji abọsasị ka a mata na dimkpa na ibe ya emere tupu nke ka ibe ya ike buru ya gawa ọ ga-adịrị ụnụ mma ndị egwu ka anyị jere- ka anyị jerube n'ihu ọrụ daalụ nụ. ndị igbo onye ọbụla bụ onye Igbo ga-akaba arụ na-atụ ilu ọ dị mkpa rinne maka na ọ bụrọ okwu niile ka a na-ekwu ekwu o nwere ụfọdụ okwu eji ilu wee na-ekwu mana ọ bụrụ na onye Igbo ka ị bụ bụrụ nwa afọ Igbo ị ga-aghọtakwanụ ebe onye ahụ na-eje maka na ọ bụ maka na o nwere ụdị okwu ndị be anyị na-ekwu ndị be anyị sị na onye ọbụla atụrụ ilu wee kọwara ma na ejirọ ego wee nụ nne ya so na ọ nya kpatara onye ọbụla ga-agbado anya wee mụta ilu ọ dị mkpa rinne tụọrọ anyị ilu ole ma ole mm, a sị na ọ bụrụ na nwata erughị eru wara ọgọdọ ikuku eburu ya buru ọgọdọ ya
ilu ọzọkwa bụ ihe onye toruru ogo ya abụrọ ụsa nke a bụkwa ilu ọzọ then nke ịtọ bụ